Bhuel Darren, tá Gaillimh le Gaeilge ar an bhfód ó 1987 agus tá muid ag cur chun cinn ag cur chun cinn cathair na Gaillimhe mar chathair dhátheangach, mar áit uathúil, difriúil, áit ina bhfuil an Ghaeilge le feiceáil agus le brath ar na sráideanna. So bíonn muidne ag obair go sonrach le gnólachtaí na cathrach. ag iarraidh orthu Gaeilge a úsáid mar chuid den ghnó, ar an chomharthaíocht, ar na biachláir, ar a suíomh idirlín, ar a gcuid stáiseanóireacht agus dá bharr go bhfeicfeadh daoine a thagadh isteach go dtí an chathair nó daoine a bhíonns ag plé leis an chathair gur áit dhátheangach atá againn anseo sa gcathair. So tá neart tograí idir lámha againn chun é seo a chur i bhfeidhm. Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, gradam bliantúil, atá againn anseo i mí Aibreán. Tá Gaeilge à la carte, áit a liostálann muid caifí, bialann agus óstán i gcathair na Gaillimhe go bhfuil biachlár dhátheangach ar fáil. Tá Eolaire Gnó, áit a bhfuil liosta de dhaoine i gcathair na Gaillimhe gur féidir leo seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge. Agus ó rudaí eile chomh maith. Hmm.
Is iontach an smaoineamh é, ceapaimse, taobh thiar de Ghaillimh le Gaeilge a bhunú. Bottom, Cad a, conas a bhfuil ag éirí libh ó Gav ó 1987? Em, Go maith, go maith. Tá an Gaeilge le feiceáil ar an sra, ar na sráideanna anseo i nGaillimh. Tá an Gaeilge le cloisteáil ar na sráideanna i nGaillimh. Bíonn daoine ag déanamh iontas faoi leibhéal na teanga atá le feiceáil anseo. Agus tá, tá ag éirí linn Ach dar ndóigh tá tá neart fós le déanamh tá níos mó gnólachtaí bíonn gnólachtaí ag teacht agus ag imeacht an t-am ar fad bíonn cinn nua ag teacht isteach sa gcathair caithfidh muid aithne a chur ar na daoine seo agus ag cur ina luí orthu gur chóir dóibh an Ghaeilge a úsáid. Mar shampla tháinig HMV ar ais i nGaillimh ar ais go Gaillimh an mhí seo mhí seo caite agus tá comharthaíocht dhátheangach in úsáid acu. Tá muid an-sásta a fheiceáil go bhfuil siad ag leanúint ar aghaidh ag úsáid na teanga agus go bhfuil comhlacht idirnáisiúnta ar nós HMV ag úsáid na teanga sa chathair agus go bhfeiceann siad an tábhacht a bhaineann le úsáid na Gaeilge. An féidir leat samplaí eile a thabhairt dúinn do mhórchomhlachtaí nó gnóthaí atá ag úsáid na Gaeilge i gcathair na Gaillimhe le do thoil?
Samplaí eile, bhuel, tá, bhí Tesco mar bhuaiteoirí ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i mbliana, gradam le haghaidh gnólachtaí i gCathair na Gaillimhe atá ag úsáid na Gaeilge. Bhí Fujifilm Gaillimh mar chuid de freisin, so is dhá chomhlacht mór idirnáisiúnta iad sin agus bhí an-áthas orainn gur ghlac siad páirt sa ngradam. Now ní gnólachtaí idirnáisiúnta amháin atá, a bhíonns muid ag plé leo, bíonn muid ag plé leis na siopaí beaga, bialann beaga chomh maith, tá, Tá, bíonn muid ag obair le na hollmhargaí, tá ollmhargaí na Seoige lasmuigh den, ar, i gCnoc na Cathrach, tá beagáinín lasmuigh de lár na cathrach agus tá Gaeilge in úsáid acu agus tá siad ag oscailt siopa nua amuigh i gConamara in Indreabhán. Tá, ar Shráid na Siopaí, tá Tí Taaffes, Tí Neachtain, bíonn muid ag plé leosan agus tá Tí Neachtain théis taispeántas álainn dátheangach a chur suas le haghaidh, Séasúr na bhFéilte atá buailte linn anseo sa gcathair. So is neart áiteanna anseo sa gcathair atá á úsáid agus tá súil againn cur leis sin sna míonna agus sna blianta atá amach romhainn. An n-oibríonn sibh ar Chathair na Gaillimhe ach go háirithe nó an mbíonn sibh ag obair sa cheantar máguaird chomh maith? Is Cathair na Gaillimhe atá tugtha dúinn le bheith ag obair leis. Níl ach triúr ag obair san oifig anseo go lánaimseartha. Ní bheadh sé d'achmhainn againn a bheith ag plé le le Contae na Gaillimhe. Tá Údarás na Gaeltachta lonnaithe amuigh sa Ghaeltacht so tá siadsan ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí sa Ghaeltacht chun an Ghaeilge a úsáid ach ar ndóigh má thagann comhlacht i dteangbháil linn ag iarraidh cúnamh le aistriucháin nó le moltaí i dtaobh úsáid na Gaeilge atá lonnaithe i gContae na Gaillimhe tugaimid cúnamh dhóibh chomh maith.
An mbíonn baint agaibh le hainmneacha lán-Ghaelacha a bheith ar eastáit tithíochta i gCathair na Gaillimhe? Mar tá a fhios agam go bhfuil formhór de na heastáit tithíochta agus árasáin i nGaillimh ag dul ar ais ar feadh os cionn 10 mbliana ainmnithe i nGaeilge amháin agus ní amháin sa chathair ach sa chontae ar fad. Tá baint againn leis sin tá Coiste Logainmneacha bunaithe anseo i gCathair na Gaillimhe aon uair go bhfuil nuair a ainmnítear eastát tithíochta nua bailíonn an coiste seo le chéile agus tá ball foirne de chuid Gaillimh le Gaeilge ar an gcoiste seo agus roghnaítear ainm Gaeilge a bhaineann leis an áit tá grúpa saineolaithe ón Chomhairle Cathrach tá staraí air tá ionadaithe ón bPost I measc ionadaithe eile ón gcathair agus roghnaíonn siad ainm atá ag baint go sonrach leis an áit agus atá éasca le fuaimniú agus atá feiliúnach don áit ina bhfuil sé. Ach ní amháin eastáit tithíochta atá á ainmniú i nGaeilge ach tá páirceanna gnó agus bóithre nua á ainmniú i nGaeilge chomh maith agus is polasaí é sin de chuid an Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó chuir muid an ó bunaíodh an Coiste Logainmneacha in 1992 tá roinnt comhairlí contae comhairlí contae agus cathracha eile théis aithris a dhéanamh orainn so tá muid an-sásta é sin a fheiceáil agus a fheiceáil go bhfuil an Ghaeilge ag leathnú amach ar fud na tíre mar sin. Sin go hiontach.
Tá sé glactha i gComhairle Cathair Bhaile Átha Cliath anois freisin, you know. Thar cionn.
Sin glacadh é bliain nó dhó ó shin ach is é an t-aon fhadhb ná go nach bhfuil aon nó mórán tithe á thógáil i gCathair Bhaile Átha Cliath faoi agus ní raibh le cúpla roinnt blian ach Bhuel le cúpla déag le gceann le gceann cúpla faoi láthair agus an borradh ag teacht ar an ar eacnamaíocht arís tá áthas orm go bhfuil an coiste logainmneacha ag casadh le chéile arís mar tá roinnt páirceanna gnó nua á ainmniú Um, agus á oscailt so tá tá siad ag casadh le chéile arís anseo i nGaillimh. Sin go hiontach, just ag déanamh comparáid le Bhaile Átha Cl- Baile Átha Cliath, like, tá eh, b- b- b- borradh ann eh, m- m- m- m- mar a dúirt tú, s- sa mhargadh anois agus tá tithe á thógáil i mBaile Átha Cliath ach An chuid is mó ceapaimse tá siad sa Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas agus i Fingal you know so i gComhairle Chathair Bhaile Átha Cliath an Chomhairle Chathair is mó like níl ag an nóiméad sin ach beidh arís agus beidh sé iontach chun iad a fheiceáil ainmneacha as Gaeilge mar tá mór easpa gan amhras i mBaile Átha Cliath you know. Sin go hiontach. Yeah, uh, ní raibh mé i nGaillimh le timpeall dhá bhliain anois uh, cé go bhfuil teach bhuel i gcathair na Gaillimhe bímse ag dul tríd an chontae uh, go réasúnta minic mar tá teach ag mo thuismitheoirí i Ros Comáin, you know, uh, díreach in aice leis an teorainn.

Tá cúig bhialann nua tar éis Gaeilge a chur ar a gcuid biachlár. All right, sin iontach.
Tá muid an-sásta é sin a fheiceáil.
Tá siad liostáilte ar suíomh idirlín Ghaillimh le Gaeilge, gleg.ie, faoin togra Gaeilge à la carte. Tá muid an-sásta go bhfuil áiteanna nua ag dul leis an nGaeilge. Tá an chathair faoi bhláth i láthair na huaire. Tá an féile ealaíne faoi lán seoil anseo an tseachtain seo. An tseachtain seo chugainn agus ansin beidh seachtain na rásaí ag tarlú. So tá neart ag tarlú sa gcathair. Tá an Ghaeilge le cloisteáil ar na sráideanna. Tá dráma sa Taibhdhearc, dráma Gaeilge mar chuid den fhéile i mbliana so tá muid an-sásta go bhfuil sé sin mar chuid lárnach den fhéile ealaíne agus bainfidh tú an-sult as an am anseo sa gcathair so bí ag faire amach le haghaidh an Ghaeilge.